Tá imeacht speisialta ar siúl againn anseo inniu in Ardscoil Naomh Maolmhaodhóg agus is sí an sprioc atá i gceist leis an imeacht seo ná léiriú do dhaltaí scoile áitiúla an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeilge, go dtugann an teanga deis sa bhreis do dhaoine, ní amháin ins an saol gairme ach sa saol pearsanta fosta. Bhí muid sona sásta an An ócáid seo a cheiliúradh agus a óstáil in scoil s'againne, tá fás millteanach tagtha ar líon na cainteoirí Gaeilge ins an ceantar, sa scoil í féin, idir foghlaimeoirí agus sruth na Gaeilge. So thosaigh muid sa bhliain 2011 le cúigear dalta agus anois tá breis agus 150 dalta ag freastáil ar an tsruth. D'fhreastail mé ar Bhunscoil Dún Phádraig agus bhí mé ann do chúig bliain agus ansin bhog mé go dtí scoil Bunscoil Bheanna Boirche ansin sa Caisleán Uidhilín agus bhí mé ansin do dhá bhliain. D'fhreastail mise ar bhunscoil lán-Ghaeilge agus is maith liomsa mo ranganna Gaeilge mar tá sé seans agam an teanga a úsáid arís. Nuair a chuir Comhairle an Iúir, an Mhúrn agus an Dúin cuireadh amach chugamsa teacht agus labhairt le daltaí meánscoile faoi mo chuid oibre i saol na Gaeilge, shíl mé, bhfuil 'fhios agat, ba bhreá liom an deis seo a thapú agus an grá atá agam don teanga a thabhairt don chéad ghlúin eile. Le cúig bhliain is fiche tá an tÁisaonad ag cruthú áiseanna do na Gaelscoileanna agus, Bainimse an-sult as a bheith istigh ins an phróiseas sin, ag cuidiú le dearadh leabhar agus ag déanamh cinnte de go bhfuil an teanga atá istigh ins na leabhair nó ins na cluichí nó ins an ábhar digiteach atá á gcruthú againn, go mbíonn an leibhéal teanga oiriúnach don leibhéal ranga ar a bhfuil sé dírithe. Agus tá próiseas mór i gceist, b'fhéidir nár thuig mé go hiomlán go dtí gur thosaigh mé ag obair ins an Áisaonad an méid léamh, profléamh, eagarthóireacht agus achan rud a bhíonn de dhíth ins an phróiseas agus chan amháin go mbíonn muidinne mar ghrúpa ins an Áisaonad ag amharc ar obair a chéile agus ag cuidiú lena chéile ach tá sé ríthábhachtach in obair an Áisaonad go gcuireann muid na háiseanna atá cruthaithe againn amach ar thriail leis na scoileanna agus leis na daltaí agus na múinteoirí agus go nglacann muid ar bord an t-aiseolas a fhaigheann muid uathu. Tá na daltaí a raibh muidinne ag caint leo inniu, tá siad ag aois iontach cinniúnach, na cinntí a dhéanann siad sa bhliain seo maidir leis na hábhair a roghnaíonn siad ag GCSE, cuirfidh sin treoir ar an chuid eile dá saol. agus tá muidinne ag iarraidh dul i bhfeidhm orthu le déanamh cinnte go ndéanann siad machnamh ar thábhacht na Gaeilge. Tá an oiread sin deiseanna amuigh ansin do Ghaeilgeoirí óga na laetha seo agus beidh níos mó ann amach anseo, le cuidiú Dé, nuair a chuirtear an reachtaíocht teanga i bhfeidhm mar ba chóir, nuair a chuirtear Straitéis na Gaeilge i bhfeidhm agus mar gheall ar fás orgánach an phobail ón bhun aníos. Am agus tá muid inniu ag déanamh cinnte de, nó ag iarraidh déanamh cinnte de, go mbeidh an chéad ghlúin eile réidh le deis a thapadh i dtaobh na forbairtí sin agus tá Gaeilgeoirí óga muiníneacha, cumasacha de dhíth orainn agus níl aon áit níos fearr le sin a dhéanamh ná in áit mar seo ina bhfuil scoileanna ar fad ag triall ón cheantar le bheith ag éisteacht le réimse aoichainteoirí atá ag obair i réimse earnálacha in earnáil na Gaeilge anseo. Is maith liom an ábhar Gaeilge mar ábhar scoile mar is maith liom bheith ag foghlaim níos mó faoi, mar is teanga an tír s'agam é agus is maith liom bheith ag labhairt Gaeilge le mo cairde agus ag spreagadh é le mo teaghlach. Is maith liom an ábhar Gaeilge mar is ábhar iontach spraíúil é mar tá do chairde uilig ag labhairt leat i nGaeilge fosta. Bhí mise ag caint ar na ranganna a thugann Ollscoil Uladh daofa, ar na ranganna lánaimseartha i nDoire agus má bhíonn tú ag iarraidh Gaeilge a dhéanamh ar Ollscoil, ní gá Gaeilge amháin a dhéanamh, go dtig leat, leag mé béim mar shampla ar an chéim nua atá againn le cúpla bliain anuas ar an Ghaeilge agus an Dlí. So bhí mé in ann sin a mhíniú dóibh, má tá spéis acu in ábhar faoi leith, go dtig leo dul ar aghaidh agus staidéar a dhéanamh ar an ábhar sin ach staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge chomh maith mar chomhábhar, mar phríomhábhar nó mar mhionábhar. I mBéal Feirste, tá cúrsa páirtaimseartha againn ansin chomh maith, ag dhá leibhéal, leibhéal céime agus ag leibhéal dioplóma. Agus an rud a fheicimid, bíonn daoine ann agus b'fhéidir nuair a bhí siad ar scoil gur roghnaigh siad dul le gairm eile, b'fhéidir nach raibh oideachas nó cúrsa trí Ghaeilge ar fáil ag an tríú leibhéal. Ach i ndiaidh ansin tamall, ritheann sé leo go bhfuil rud éigin in easnamh, gur mhaith leo tuilleadh ama a chaitheamh leis an Ghaeilge nó iad féin a thumadh ar ais isteach ins an Ghaeilge agus mar sin de, bíonn siad ábalta teacht chugainne, tosú le dioplóma a dhéanamh agus ina dhiaidh sin an chéim pháirtaimseartha i nGaeilge. Bím ag caint le mo chol ceathrair i nGaeilge agus téim go dtí clubanna Gaeilge fosta. Bainim sult as na ranganna Gaeilge mar tá siad iontach spraíúil, tá na like na ranganna iontach deas agus bíonn gach duine ag déanamh obair maith. I've been to various bunschoools here in Castlewellan as well as Downpatrick and it's funny no matter where you are the culture is there.

atá i gceist inniu ná tapaigh an deis. So, tá deis ag na páistí seo, na daoine óga seo, an Ghaeilge a fhoghlaim ar scoil agus tá muidinne ag iarraidh a ráit leo, tapaigh sin, tapaigh an deis sin. Agus ba mhaith linn ag deireadh an lae sin, nuair a théann na daltaí scoile 'na bhaile, go mbeidh siad ag déanamh a machnamh ar an Ghaeilge agus ag smaoineamh faoin teanga mar rud a thugann deis daofa amach anseo. Tá rud éigin níos tábhachtaí na seo ar fad ná slí bheatha amháin. Táimid ag caint ar athbheochan pobail, táimid ag caint ar athbheochan cultúir agus tá sé tábhachtach nach gcaillfimid sin in am ar bith agus nach mbímid ag amharc fríd priosma cineál cúrsaí fostaíochta amháin. Tá i bhfad níos mó doimhneacht le athbheochan na Gaeilge ná sin. Táimid ag caint ar athghiniúint pobail, táimid ag caint ar fís nua don tír, samhail nua dúinn féin mar phobal na tíre agus tá an Ghaeilge i gcroílár sin ar fad.